S'archeologia cun d'unu ospiti de importu mannu, s'ospiti puru est manna, berus? Gei ddu creo. Elisabetta Sanna, beni benia, beni benia. Gràtzias meda, beni agataus a totus. A totus, a totus, nci dd'eus fata, eh, dda depemus fai, poi dd'eus trantzia, poi ndi dd'eus arrecuperada, però nci dd'eus fata. Mi fait prexeri, mi fait prexeri chi siasta innoi cun nosu. Ascuta mei, po is pagus chi non ti connoscint in Sardigna, is pagus, deu gei ti connosciu, ma po is pagus ti depis. Presentai pagu pagu? Bidda, scola chi tenis, s'edadi chi scovias, pentzamentus, disìgius, isperas, abetus po su tempus benidori, totu. E tando geo seo Elisabetta Sanna, seo de Samugheo, seo archeòloga. Sa bidda prus bella de sa Sardigna. Certu, e certu.
Ddu nanta totus. Est beru, beru.
At essi, at essi sa beridadi. Gei ddu creo.
E seo archeòloga apo istudiau in s'Universidade de Casteddu, apo fatu prima sa làurea in Lìteras antigas e indiritzu Archeologia medievale e agoa apu pigau s'ispetzializatzione in s'Universidade de Casteddu etotu e sempre currìculum si tzerriat tardoantico-altomedievale. Ah, duncas casteddus, principessas, dragonis, totu custas cosas. Eia, eia, eia.
Sempri innoi as istudiau o foras puru? No, sempri in Casteddu,
unu pagu dd'apu isceberau de abarrare in Casteddu, istudiare e no andare foras, poita mi seu sapia, istudiandu in s'universidade, ca finalmente istudiau cosa sarda, cosa chi prima no in is iscolas fintzas a su diploma callecunu professore neus prus allu prus ischidu si faiat istudiare callecuna cosa de Sardigna ma s'in prus no ischia nudda. Bella chistioni custa, poita segundu su tretu chi fai chi fais de de istudius no ndi bis mai de cosa sarda, arribbas a ti laureai, specializai, boh, e aundi seus, ah boh Dipendit meda de is professoris. Eia, eia, e geu apu tentu sa fortuna, in s'istùdiu meu, ca a su mancu in s'universidade, meda archeologia, meda istoria, furint dedicadas a sa Sardigna. Eh, s'edadi no dda naras, no iscovias. Eh, barantasete, seus amanniandu. Ahi, no ddu cumparis, mancari. Coiada ses? Pagu pagu gossip ci olit sempri. Eia. Bellus.
Eh, tengiu unu cumpangiu. Oh.

Sei est. Eh, ddu saludaus, oh, ita naras? Eia, Tocat, ciao.
saludaddu. Ciao Alessandro.
Alessandro, saludi tengas, fai a bonu, tratamidda beni custa picioca. Comenti t'est nàscida custa cosa de sa archeologia? Pròpiu su Medioevu ti praxit a tui? Ita ddi naras in sardu? Mesuevu, edadi de mesu. Edadi 'e mesu, Boh. edadi 'e mesu. Edadi 'e mesu ddi naraus, Eh, geo, dai, mi paret prus edadi 'e mesu. Ddu batiaus nosu.
Podet èssere chi siaus batiende·ddu nosu. Ddu batiaus nosu, dai, gei si spetat puru. E andat beni. Edadi 'e mesu.
Certu. E invècias cosa nuragica no, no est prus, prus pagu.
Geo prus pagu, poita custu est acapiau a su motivu poita apu decidiu de fai archeologia. Eh, conta, conta. Su motivu est unu casteddu chi ddi nant Casteddu de Medusa chi s'agatat in Samugheo. Eh, no dd'apu mai biu, ddu sciis? Eh, depes bennere poita est un'ispetaculu e Ma comente est? Cioè s'agatat ancora? Si bit cosa o nd'est arrutu? Si biet, si biet una bella muralla grussa. Ah, no est isderrutu, dai. E s'in prus nd'est orrutu, però si biet su chi coigiat de una turre, custa bella muralla manna, si biet bene una cisterna e a palla de sa cisterna si bient totu domos, ant fatu un'infillada de domos a palla de sa cisterna. E poi est. Ma chini ddui biviat in custu Casteddu? Eh! Eh! Bella domanda custa. Una bella chistione.
A su chi paret est bene afortigau, no? E paret una cosa militare, però cando. Ma de candu est su tempus? Seus fueddando est cosa bizantina de is iscavos chi ant fatu in is annos noranta. S'in prus si biet ca est istau umperau in in s'època bizantina, seus tra su ses e sete sèculos a pustis de Gesù Cristu.
Candu acabat su tempus bizantinu, in su milli, candu incumentzant is giudicaus. E candu s'ischit ca funt bene fortes is giudicaus. Nemus, a su chi pentzo geo, est comente chi custu.
Oh, finalmenti mi càstiu su programma in paxi, sentze nemus, Riccardo est dromiu, stroga nc'est bessida, mi pongiu sa crema in is manus e mi càstiu su programma, ca oi c'at una piciocca, una piciocca chi sciu ca est una archeologa, a mei custa cosa mi praxit meda, m'interessat A piciochedda nc'apu pentzau fintzas deu de fai archeologia, ma prima, va bè, dificili immoi puru pentzu, ma prima fortzis ancora prus dificili, poita tocat a donai unu sciacu de esaminos de grecu, de lingua grega, latinu Insomma, fu lettere antiche, fu tostadeddu prima, moi sa cosa est cambiada, oi, no est chi siat prus facili, eh, non mengu a nai cussu, però fortzis si dd'ant fata unu paghiddeddu mellus. E oi 'e pediri, tèngio crosidadi a custa picioca de ddi pediri, poita sciu ca issa fait unas cantu de cosas togas, moi Frixeddu si dd'at Dd'at a spiculitai totu po beni, ma sciu ca issa fait sa guida puru in in sa cresia de Santu Sadurru, chi at essi San Saturnino, chi est su patronu de Casteddu. E e una crosidadi chi deu tèngiu de meda est cumenti mai Su nòmini Saturnino no si ponit no si ponit prus, prima in tempus antigus su nòmini Sadurru o addirittura Sadur mi parit ca fut in d'u' contu fintzas de de Grazia Deledda, poita ia tentu un'allieva de unu laboratòriu de teatru chi ndi at pigau custu contu, chi no sbagliu fut de Grazia Deledda, chi no fut issa, insomma, fut su contu de calincun'atru, però chistionàt de custu pastori chi si tzerriada Sadur, e a pustis apu intèndiu fradis de sa 'irdia de babbu, insomma genti bivia meda tempus fait, prus de unu seculu fait, prus de cent'annus, ca a dogna modu su nomini Sadurru s'imperada, e invecias immoi est sparessiu, E custa cosa a me mi fait crosidade, poita bollu nai, est su santu patronu de sa 'idda de Casteddu, Casteddu est manna puru, e poita ddu scieis, non nc'est bisongiu chi ddu neri deo, ma est su nomini chi benit Saturnino benit de Saturno su su pianeta, ma fut fintzas su deus de s'agricoltura e de is terras e totu cantu, duncas 'ollu nai chi in Casteddu dd'ant dedicau Una una crèsia chi est una de is prus antigas e at a bolli nai calincuna cosa e certu ingui va bè, immoi custa picioca dd'at a sciri mellus de mei, totu su sincretismu poita fut di epoca pagana e insomma de prima chi su cristianesimu est allompiu, chi seu nendi perrerias, currigei-mì. Immoi 'ollu intendi ita narat custa picioca
Fai domandas dificilis, eh, Antonella. Nci ddu creu, una bella, bella domanda. Eh, poita no ddu ponint prus custu nomini, Sadurru? Dd'as a isciri tui? No ses mancu casteddaja. Una cosa chi biu geu est ca Sant'Efes at u' pagu. Efes, cun sa e ddu narais bosatrus. Eh, nosu in Samugheo naraus de ai. Efes. Eja.
Nosu Efis. Eja. Cun sa i. Eja, eja. Essu propriu.
Eja.
E Sant'Efes at postu unu pagu a parti. Santu Sadurru, custu sempre. Eh, ma cioè, poita...
custu de a, de a unu pagu 'e tempus, poita forsi... Eh, de diora puru, poita eh. est compatrono, si narat, Sant'Efis in pari a Sadurru, in Casteddu, però su prus de sa genti, segundu mei, si creet ca siat issu creo, su patronu de, creo, de Casteddu, però est Sadurru.
Nosu cando feus is bisitas. guidadas pregontaus e medas pensant chi siat Sant'Efis su patronu de Casteddu. Segundu me po cussu, cioè ponint de prus Efìsiu, cumenti a nomini, pentzu, eh, poi datus no ndi tengu.
Però, po arrespondere a issa, una cosa de interessu est ca nosu ddue teneus un'iscritzione romana Ei est dedicada a unu Saturninus. Là ddu bisi? Custa est sa cresia de Santu Sadurru. Ah, eia, eia.
A parte a intru? No, custu no nc'intrat. Custu est su casteddu de Medusa. Eh, custu nd'eus chistionau prima, su casteddu de. Chi est in unu bellu logu gei si biet. Ah, là, là, là, là, là ddu bisi. Ah. E fiasta narendi un'iscritzioni?
Un'iscritzione latina, romana e arregodat a unu Saturninus e tando. Oh. In tempos romanos fudi unu nùmene umperau fintzas poite. Gei ddu agioigas custu contu.
E Saturninus, e Santu Sadurru, no? E fut unu unu citadinu de sa citade de Casteddu in tempus romanu. E tando in tempos suos custu numene circollaiat meda. In Samugheu ndi poneis de Sadurrus? Nudda, non nde connoscheus. E depo narrer ca, va bene, geo non seo una chi studiat meda paperis de archiviu, però Po su chi apo pòtziu istudiare e po su pagu chi apo istudiau in archìviu, no dd'apo mai agatau custu nùmene. Custu nùmene, e est pròpriu passau de moda. Giai giai sparèssiu, giai giai sparèssiu. A tue ita ti praxit de prus? Sigumenti apu biu una gru prima sgavendi, a sgavai o a fai sa cicca, a ricerca, ita ti praxit de prus?
Geo ricerca, m'est sempri prachia meda meda meda sa ricerca. Mi praghet isgavari puru poita Cando ses isgavannu segundu su chi agatas. Eh, depit essi una bella emozioni. Curiosidade, cioè meda. La dda bisi s'arruspa sgavendi. Ah, eia, no, tando, innoche seus in Tonara. Ah, in Tonara. Custu est s'urtimu traballu. Ita ddu at? Eh, ti ddu spiego, ti ddu spiego. Custu est s'urtimu traballu chi apo fatu comente archeologa libera professionista, poite prima faia sa libera professione, apo fatu sa libera professione fintzas a su duamilla e bintitres, E agoa seo intrada in su Ministeru de sa Cultura, in, apo cumentzau a treballare in sa Diretzione Regionale Musei Natzionali Sardegna e apo depiu lassare sa libera professione. Cussa fotografia chi aus bistu, seus faende unu treballu de archeologia preventiva. Oh, ite 'olit nai? Poite, como, segundu su treballu pubblicu chi faes e segundu in ue custu treballu ddu faes, a prus pare chi depes iscavare in terra, Sa Suprintendèntzia pretendit sa presenza de s'archeòlogu cando ses faendu su cantieri. Eh, ddu bis.
Custu iscavu fut in su centru istòricu de de Tonara, poite a presu de Tonara, pròpriu a sa làcana de sa 'idda, ddu est unu logu chi ddi nant su Nuraze. Eh, intzandus. E e unu pagu de de atra cosa archeològica dd'ant agatadu in bidda e tando sa Suprintendèntzia at pretèndiu sa preséntzia de s'archeòlogu. Non solu po custu, poite como si cricat de de recuperare neus fintzas cosas chi funt prus a presu de su tempus nostu. In custu treballu de Tonara sa cosa chi apu agatau geo prus de totu est s'incodau, issos zerriant a s'imperdau. Ah, s'imperdau, nosu puru. Est sa eh su caminu antigu, comente fut fata s'antiga cun sa pedra. Eia beniu a foras cantu mannu bellos Cantos de custu incodau issos ddi si nant, ddi nant imperdau e. Imperdau e. Ant mudau su progetu, poita funint torrande a fare, ant fatu su, sa canalla de s'abba, abba bianca, po chistire s'abba, ma ant torrau a fare fintzes sa. sa regiolla neus de sa de s'istra de su caminu e ant ant mudau su progetu e aus torrau a comperare sa pedra chi aus agatau in faende is treballos in su rivestimentu nou de su caminu
Bellu. Apo biu unu messaggiu prima est passau Nicola de sa regia torra a ddu a mandai che no dd'apo acutu la? Ddu bis? Tocat a contai su mesu evu pirresu ponei fogu Alessandro la s'at intendiu ancu tengas gei ddu contaus gei ddu contaus Eh si depeus documentare e poi gei aus a contare cussu puru giustu eia ma custa figura chi ses narendi tui de su comunu de is comunus est sempri s'archeologu etotu o tenit un'atra professioni Professionalidadi, un'atra specializzazioni, un'atra scola? No, est archeologu. Archeologu etotu. Ti praxit a tui a fai custus traballus, ita chi dda nant, preventiva, archeologia preventiva. S'archeologia preventiva est una, neus unu unu campu nou de s'archeologia. Eh, certu. E est meda de interessu. Custu est unu tipu de treballu, ma un'atra de is cosas chi faet s'archeologia preventiva funt fintzes is pareris, e cioè s'archeologo, Un'archeòlogu chi depet tènnere fintzes tìtulos comente s'iscola de ispetzializatzione, su diploma de iscola de ispetzializatzione comente so geo, e faet relatas a neus in ue, prima de fare unu treballu, iscriet e faet totu una una crica de paperis de archìviu, de sa suprintendèntzia, libros, andat a si bìdere su su giassu de terra in ue ant a fregare callecuna cosa, e a sa fine de is contos ponet totu apare e biet ite livellu de rischiu de perìgulu archeològicu ddu at in cussu logu, chi est bàsciu, chi est artu, chi est mèdiu, ei est una cosa. Po non fai dannu.
No, de interessu poita ti permitit de fai unu tipu de archeologia chi est drivessa chi est, giai ddu at tzerriau, s'archeologia de su logu, ei est no est fissada in unu tempus, comente podet esser su Medioevu chi apo istudiadu geo, ma est trasversale, neus, ti depes interessare de dae is tempos nostos, torrande a in fatu fintzas a arribbare a sa preistoria, insomma, custu. Seu liggende unu messageddu. Saludi Ivo Elisabetta, duncas in Casteddu ci funt puru bisitas in lingua sarda, Sara Degerajus, gràtzias Sara,

su primu sàbudu de su mese, ocannu aus cumenciau chida passada, su sàbudu, infati una de cussas fotografias chi eis presentau de Santu Sadurnu, Mandai fotografia ddoi, de sa regia.
faendo sa visita guidada a. In Santu Sadurnu etotu? Eia, in sardu. E ddoi feus, ddoi feus nosu, però depo nàrrere fintzas custu in Casteddu ddu faet fintzas su Museu Archeològicu de Casteddu, E poi unu atru progetu bellu chi fait s'amministratzione mia, a Diretzione Regionale Musei Sardegna, ddu fait su Museo de Nuoro, est una una forma, neus, de storytelling social, in ue su Museo de Nuoro fatu fatu fait custa rubrica iscrita in sadru E foeddat de repertos chi ddoe funt in su Museu Archeològicu Natzionale de Nuoro, de contos chi de su museu. Bellu meda poita. Deu seu beniu, eh, cioè. E tue ses beniu.
Duncas, non mi castis trotu, deu seu beniu. Nd'apo fatu fintzas una oe. Poita ddoe
fut s'iscola, su liceo scientificu de Sròrgono, e apo fatu sa visita guidada in sadru. Insaras est acanta puru Sòrgono, o no? A Samugheo. Est a presu de Samugheo, infatis fiat fintzas e piciocheddos de Samugheo. Comente est stetia sa resposta de is sorgonesos e de is atrus, de is casteddajos, de is turistas? Bene, bene.
Is casteddajos, depo narrer ca respondent bene meda, poi Casteddu. No criticant su sardu.
No. A cumenciu si spantant unu pagu poita no est campidanesu. Milla Santu Sadurru, Santu Sadurru.
Eia, custa est sa pagina de su situ nostu internet de Santu Sadurru.
De su ministeriu, berus. De su ministeriu, de sempre sa. Beni culturali no sciu ita totu. Eia, eia, sempre. Amministratzione dinanta a Diretzione Regionale Musei. Ddu sciis a memoria s'indiritzu? Ah, no, su nostru chi cricant a Diretzione Regionale Musei. M'acantu fai a memoria? Sardegna dd'agatant. E intzandus ita fiant critichendi ca no fiat campidanesu, casteddaiu? Eh, però est a cumenciu, poi mi nant ca cumprendent. E poi un'atra cosa, in Casteddu ddoe funt sollu casteddajos, e chi 'enit a is visitas guidadas in sadru, e fintzas e gente chi bivit de a meda de Casteddu, ma benint de a is biddas, de a cale si siat bidda, de a su cabu 'e susu, de a su cabu 'e giosso. Depo narrer ca funt prexaus, ddis fait praxere meda a iscurtare.
Ascurta, deu seu castiende in custu portali, deu, no est s'arti mia, no ndi cumprendu, ma. Ita ndi pentzas tue, prima fiat de linna, moi est de imbirdi, moi ddu funt torrendi a cambiai. Ah, no, eh.
Ita, cumenti est sa chistioni? Deu de pagu tempus so postu imbidru nou, chi a mimmi mi paret, eia. Arratza de fotografia, là.
Mi paret, s'inbidru chi so postu como est prus bellu meda, poita. Est prus bellu.
De a foras bies su chi ddu est aintru, prima non si biiat su chi ddu fut aintru, como si biet totu sa muralla chi ddu est aintru dda bies de a foras, est unu spettaculu, va bè Santu Sadurru est bellu eh, est bella, est bizantina giusto aici nau? Tenet eh tenet una bella istoria longa poita Santu Sadurru, Santu Sadurru tenet un'arrastu archeologicu de una cresia de su 'e batru seculos chi naschit pagu apustis de sa de cando nc'ant interrau Santu Sadurru pro arregodare custa figura de piciocheddu, poita Santu Sadurru fut unu piciocheddu de deghenoe bint'annos de Casteddu. Dd'ant martirizau, aici est. E dd'ant martirizau. Custa est sa pagina de Facebook puru? Custa est sa pagina Facebook de Santu Sadurru e as postu fintzas. Ddu est sa puntadedda nosta puru. Certu, certu.
Bravus, bravus.
E custu est s'atobiu chi aus a fare sabudu, aus a foeddare e de Santu Sadurru de. A it'or'est?
a is ùndighi, sàbudu su trinta de maju a is ùndighi. Sa guida in sardu.
Poneus, no, feus una un'atra cosa, manifestatzione de cultura chi feus, chi est Fermata San Saturnino, Frimmada Santu Sadurru, nos si frimmaus a fueddare e pentzare ite est istada Santu Sadurru in s'istòria e custu sàbudu Poneus a pare sa crica de is santus chi ant fatu in Santu Sadurru cun cussa chi ant fatu in Santu Aine de Porto Torres. Ah, bella cussa puru. Eia, eia. Ti 'ollu fai una domanda dificili, antzis unu fueddu dificili, ddu depu ligi, sa georeferentziatzioni ita benit a essi? Custu andat a paris a su chi fustis nendo prima cun is sa archeologia preventiva, est sa georeferentziatzioni, como seus Georeferentziando totu, però in archeologia a georeferentziare una cosa chi agatas unu situ nou o chi nde tenes unu èciu est de importu mannu poite cando fais totu custos treballos, is relatas chi fustis naendo prima e treballos de archeologia preventiva ischis giai eite agatas a inghìriu de inue at a èssere su treballu. Su Ministeru de sa Cultura at treballau e custu geoportale natzionale de s'archeologia, inue is archeòlogos chi faent custas relatas càrrigant totu is puntos georeferentziaos, cioè cun su sistema de de is satèllites, geolocalizatzione, totu su chi agatant faendo, cioè cosa noa, cosa ecia, ma aciunghent a custu geoportale, dognunu cando fait una relata aciunghet a custu geoportale natzionale unu situ nou, neus, chi prima mancari est connotu in sa bibliografia ma non fut ancora georeferentziau e tue dd'aciunghes, est pròpriu una cosa de
Un'antra pregunta chi mi beniat a conca e chi m'iat a praxi a fai a custa picioca, poita apu sempriu tentiu sa crosidadi, m'arregodu ca cancunu, un'amigu miu chi at studiau e chi at fatu s'archeologu mi dd'iat nau, però deu mi iscaresciu sempri poita in sa 'idda innui seu nàscia e crèscia ddu est unu santuàriu nuràgicu, però si narat santuàriu nuràgico federale. Ita beit a essi custu federale, poita si narat sempri, s'aciungit poita su nòmini giustu giustu e tecnicamenti est custu, santuàriu nuràgico federale. Ecco, m'iat a pràxiri a isciri de custa piciocca chi ita 'olit nai. Ecco, pròpiu facili facili, it'est chi 'olit nai custa aciunta de su fueddu federale candu ddui funt santuàrius nuràgicus? Custa est una de is preguntas. E s'atra pregunta chi mi 'eit a conca est, ita ndi pentzat issa de s'ascia bipenne?

Un'aina rituali e duncas usada po is cerimonias, e invece cancunu narat ca tenit un'usu praticu poita portat praticamenti duas lamas, una parti e una s'atra e duncas fut comodu chi s'ingurdada una tui imperasta s'atra e aici no ti firmasta cun su traballu e poi andasta e acutzasta mancai totu e duas. E m'iat a praxiri a sciri issa ita ita ndi pensat. Chi s'ascia bi penne est ua cosa sceti chi imperanta poita ca fudi ca srebiada fudi utili a a dda tenni aici, doppia, allo allopada, bi pe bi eus a nai, o chi invecisi fudi ua ia ritualli po is cerimonias sacras.
Eh, a duas a duas e domandas.
Bellas domandas poi. Eh. Federale poita? Ita, cale federatzioni est? Ita e ita seus chistionendi? Tando, naraus custu, ca su santuàriu nuràgicu de Santa Itoria de Serri est una cosa de importu. Si biet. Is de Serri, duncas. Is de Serri, certu.

Una 'orta mi ant petiu de fare una guida e dd'apo fata. Fui naendo, tenet una, in italianu si diat a nàrrere complessità architetonica, cioè tenet medas cosas e fintzas bene bene cuncodradas, bene pentzadas, logu meda, chi fait pentzare chi custu logu siat istadu fatu non solu dae una comunidade, Ah. Ma mm, srebiat un'ispesa manna po dda fàere, como seu unu pagu semplificando, eh, e, e non podiat mm, èssere fata solu de una 'idda, ma mancari de prus biddas chi furint totu a inghìriu ah. e chi si pinnicant in, in certos tempos o, o po certas cerimònias in cussu logu. E tandus comente chi prus de una 'idda ddu esset andada igue e esset participau a is ispesas de de cuncodrare custu logu.
Bellu. E s'ascia bipenne ita mi naras? Ita li narat? A duas atzas? Ita li narat? A duas atzas.
Eia est ascia a duas atzas. Una prima una prima arrisposta si dda giada ca su fatu ca nd'eus agatau pagas. E tando Non totus dda teniant. Dda imperànt pagu.
Pentzo chi, non creu chi esset pròpriu una cosa de manìgiu de ogna ie, ma una cosa prus. Artìstica podit essi.
Eh! Artìstica e chi adiritura 'olliat, podet èssere chi esset rapresentau callecunu chi teniat potere. Ah, sìmbulu de poderi. In Serri nd'ant agatau una, in una capana pròpriu a intru de un'edìcola, e pròpriu s'arraridadi, un'ediculedda, ah, edìcola, ah, non nc'apu cumprendiu beni. Eia, eia. E custu podet essi una prima risposta a sa domanda sua. Interessante, interessante. Tui fiasta finas in su grupu de Itzocor, ma no ddui ses prus, ah no? Bessia ti ndi ses. A ita cosa? No, va bè, est ite fait. Ddu saludaus a Mateo?
Gei ddu creu a Mateo, a Alice. Saludi, tenga, Alice puru.
E totus, Michela. Acostumu a ddu andai deu puru, meda. Eh si, si, infati, tue puru, eh, ses istau ospite meda bortas. Parici bortas.
Eh, meda bortas.

Eja giudicalle e si pentzat a propriu unu numene sadru.
E prus sardu de cussu ddoi est. E, e, e, e chie at pentzau a Itzocor at pentzau de umperare custu numene po, po, po sa, po numenare s'associazione. Una bella esperientzia, Itzocor faet una cosa manna po s'archeologia, poite treballat po sa divulgazione de s'archeologia.
Bravos, bravos piciocos. E est una cosa de importu poite est a bortas a nosu archeologos fueddaus comente chi siaus dotores e fueddanno, fueddanno, eh po si cumprennere tra noso. Divulgatzioni pagu. E invece divulgatzione srebiat. Est importanti cussu puru. E nosu a totu chie beniat is atobios poi ogna giòbia teniaus e issos funt sighindo a fàere custos aperitivi culturali chi srebiant pròpriu po fàere fueddare is archeòlogos unu pagu comente cun sa genti cun is sa gente e de modu unu paghigheddu prus prus sèmplice e poi s'iscopu de s'aperitivu fut fintzas a tènnere un'aperitivu E tanno a sighire de fueddare de custas cosas cun is archeòlogos, cun una tassa 'e binu, a bortas archeòlogos seo fueddanno de gente chi studiat in s'universidade, in sa suprintendentza. Ugas puru ddoi est andau, no? Gei ddu creu, Ugas. E atrus puru. E si. E Paricis, Paricis, moi a ddus arregodare a totus. Lugliè chi fait semper prexeri a ddu arregodare. E medas, meda medas.
E però 'oliast fai atra cosa, 'oliast andai a Santu Sadurru. No, est ca, no, e Santu Sadurru est arribbau apustis. Arribbau apustis. Est ca unu pagu poi tra famiglia poi est arribbada fintzas s'esperièntzia de su cumunu de Samugheo. Oh, gràtzias de s'assist, immoi ndi 'ollu chistionai, poita tui ses assessora a sa cultura de su comunu de Samugheo. Ancora po un'atra pariga 'e dies a fini. Ses iscadendi su mandau? Seu iscadindu e non mi seu torrada a candidai. Ah no? No ti 'olint prus?
Eh, tenia bisonzu geo. Eh, sa familia est pius pius. Est istada una cosa, geo dd'apo postu anima e coro.
Su mandau totu dd'heis fatu cinc'annus. E haus fatu prus de su mandau, haus fatu chimb'annus e noe meses poite haus ciappau su. Una gravidanza.
Eh, est beru, e ma longa meda. E haus ciappau su Covid e tando e chie est ddue fut prima 'e nosu at fatu prus de chimb'annus e nosu puru seus faendi prus de chimb'annus. Ah, aici puru est. Eja, eja. Comente est stètia custa esperièntzia? Ita totu as fatu de cultura po sa bidda? Dà, imoi fait su bilànciu. Est beru, eh!
Unu pagu mi srebit po fai su bilànciu. Tando, aus treballau meda cun is libros.
Bravus.
Aus presentau.
Serbit. Srebit poita is libros si funt srebius po fare pinnicare sa gente. po dda fare foeddare a pare po su chi est manchende est cussu istimolare fintzas is bideas noas cosas noas aus agatau unu bellu grupu de pressones chi funt apassionadas a is libros aus cricau meda là si mandant is saludus saludus e bonus traballus Riccardo Cuccu saludi Riccardo e gratzias chi si ses castiende
is libros, cioè aus fueddau cun medas... Libros sardus, libros... Libros in sadru. In sardu, de sardus, in italianu, in ateras limbas. Sempre de sadros, giai sempre, a parte calecu... Strangius non nd'at capitau.
Eia, nd'at capitau is atrus puru, una 'orta chi aus fatu unu festival cun s'associatzione Altrove, iat benniu fintzas iscritores chi non furint sadros, Però s'in prus sadros e funt istadas sempre esperientzias bellas meda. Aus traballau cun is po sa limba sadra, aus fatu po narre unu cunvegnu apitzus de sa limba sadra, aus fatu traballos cun is pipios, laboratorios in limba sadra, no meda e poite una cosa chi mi dispraxit meda est ca sa essere Treballare po sa cultura treballas cun pagu dinare. Eh, già ndi sciu calencuna cosa deu puru. Eh, tue ge dd'ischis.
Non ti permitit de fare cosas mannas. Eh, unu pagu mi so depia inventare. Arrangiai, arrangiai. Inventare e e is laboratorius calencunu nd'aus fatu cun is pipios. però. Comente est sa situatzione de su sardu sociolinguìstica in Samugheo? Is pipius, no mi neris is bècius ddu chistionant, custu ddu sciu giai. Tando. Is giòvunus, is pipius de iscola. In Samugheo, chi tue passas in caminu, su prus chi intendes foeddare est sadru. Ah, ddu bis. Ancora unu pagu si foeddat cun is pipius in italianu, ma, in sadru, seo naendo, ma, bio ca. A prus parte is mamas cun is fìgios foedhant in italianu, non sempre, però est cambiende inie puru, ma. Poita tui ses una mama, anzi seis cun Alessandro puru, babbus e mamas chi chistionais in sardu cun is pipius, cun is fillus.
Cumenti est stètia poita est nàscia custu, custu apretu, poita est nàsciu? E tando, geo pentzu una cosa, su sadru est. Parindo. Su sardu. Est sparendi, sparessendi puru. Eh. Su sadru est sa limba nosta est una limba manna de cultura chi at tentu una literadura e a mimmi mi dispraxit meda ca est isparindosi e su chi pentzu est ca in dogna cosa chi fatzu in sa vida mia depo fai callecuna cosa po su sardu poite s'at isparire poite su chi seo biendo como est andando a faca igue. Ma depo fare callecuna cosa. Non posso abbarrare chentza fare nudda. Sa cosa prus facile est a treballare est a foeddare in sadru cun is fìgios. E geo ti nau A chini ddu connoscit. Certu, a chini ddu connoscit. Seus arribendi a su puntu chi babbus e mammas chi no ndi chistionant ita passant. Eh, si.
E geo pentzu un'àtera cosa. Una bella conca 'e cibudda passant. Geo pentzu un'àtera cosa puru. Ca is piciocos si nd'andant poi no dd'isco. Eh, geo no seo sociologa. No, nara s'esperienza tua. Custa est una impressione mia, un'idea mia. E beh, un'esperienza puru, no est sceti. E geo seo arribada, comente apo nau fintzes prima, a bint'annos apo ischipiu e apo cumprendiu ca sa ca sa Sardigna teniat una cultura e un'istoria. Una cultura no, no, e un'istoria no, no, poita bieus is nuraghes e bieus is cresias, non podet esser nudda. Però dae s'iscola no apo tentu gei nudda. Poi apo tentu professores geo nao geo nao illuminaos chi s'ant fatu fare ricercas a pitzu de de cosas de s'istoria sadra, po nàrrere, sa primu die de sa Sardigna s'est srebia poita sa professoressa nosta, chi apo a ringratziare sempre, s'at fatu fare una crica a pitzu de custas dies de sa de chi poi ant

Coso. Poita non nc'eus su valore giustu a is cosas nostras. Tanti est fàula, fàula si 'oliat. Paret ca ca non teneus nudda de bellu. Invece geo comente archeòloga apu istudiau ca istudiare su logu t'apassionat su logu, tue tenes ganas de investire su logu chi ddu connosches e de abarrare puru poita po mei s'esperièntzia est istada custa. Geo mi seo apassionada a su logu meu, va bene ddue tenia su casteddu

Comente arrespundint is piciocheddus? Funt cuntentus? Is cumpangeddus e is amighixeddus ita. Is amigos funt curiosos meda poita candu intendent fueddare a issos un'atra. Cantu tenint nau dd'as?
No, tenint noe e doighi.
Maschiteddus, totu e dus.
Mascos, funt forsis is unicus. Saludaddus, ti funt castiendi. Eia, ciau Andria e ciau Jaime.
Un'atra cosa chi m'iat a praxi pròpiu a a isciri ita ndi pentzat custa picioca, ca est de pistocu in bertula, cumenti si narat, est ita ndi pentzat issa de is domus de Gianas, chi segundu issa est berus ca fuant sceti logus innui interrànt totu is mortus, o chi mancai invecis Srebiant po atra cosa puru. E e duncas m'iat a praxi sciri issa ita ndi pensat e ita ndi pensat fintzas imoi fius sa la domanda del secolo iat essi cussa poita ddu sciu ca candu unu pedit cussas cosas nc'est unu pagheddeddu de bessint cinciddas, fius ita ndi pensat de sa archeoastronomia, ossiat a nai, po chi no nd'at mai intendiu chistionai, est una insoma eus a nai una specie de sotobranca de s'archeologia o mancai ddu at fintzes cancu archeologu chi ci insoma no est chi ci cretzat o no cretat no est chi siat una religioni o unu dogma, ma chi pentzat o A dònnia modu, creit chi potzat èssere verosìmili chi is nuraxis siant stètius fatus pesaus castiendi fintzes cumenti funt postas is isteddus in su xelu e duncas cumenti funt sa mapa de is nuraxis in terra Torrit cun is is isteddus in su celu. M'iat a praxire a isciri issa ita ita ndi pentzat de custa teoria, chi issa mancai at potziu verificai in cancu modu ca cancuna cosa torrat, cumenti a bortas nant ca sa luna si biri in su putzu, su famosu capovolto in su putzu de de Santa Cristina o in atru in atrus nuraxis puru. chi in su mesi de idas si bidi no sa protome taurina cumenti intrat sa luxi in su in su nuraxi e m'iat a praxire a sciri chi issa pentzat ca ci siat cancu collegamentu intra sa terra a s'epoca chi is nuragicus connosciant cun sa terra cun cun su celu

Ddu at una domo de giana de interessu mannu E cali est? chi est Sant'Andrea Priu de Bonorva chi a unu certu puntu. No dd'eus andau, oi sovent bregùngias, no dd'eus andau. A unu certu puntu est diventada una crèsia. Ah, no ddu sciamus custu contu.

fintzas como pagu tempus, comente aprigu de is pastores chi dromiant in su monte, aprigu de pastores, aprigu de animales. E de su tallu puru, e de su tallu puru. Eia, infati. De su bestiamini. E gei ddu creo, gei ddu creo. A s'atera cosa de is nuraghes, tando, inoghe puru nau custa cosa, seguru is nuragicos teniant unu raportu drivessu de a su nostu cun sa natura. Ca cumprendiant dd'istudiànt prus bene 'e nosu e tue as bistu fintzas cun sa puntada de Francesca Loi e ite at nau issa prima su chellu fut cuntivigiau meda perciò unu minimu de liongiu sa geolocalizzazione fiat cussa eia e gei ddu creu unu minimu de liongiu tra Nuraghes e isteddos, podet èssere. No no dd'isco chi siat a livellu estremu comente sa sa
Cale?
Como non m'arregordo su.
Ita? Sa sa branca chi at citau issa. Archeo Archeoastronomia. Astronomia. Non creo chi siat totalizante de asi, però penso chi Unu minimu certu abbaidando is isteddos, abbaidando su sole, ca issos unu pagu si rapportant a-i custu mundu prus mannu de issos, a su chellu. Giai ddu creo.
Oh, biu dd'as giai duas de Samugheo, eh? Eja, e, e, poita? Non m'as a nai ca non ddi fatzu contu de Samugheo. Poita, Samugheo est ancora unu logu innui est foeddau su sadru. E si podit permitere. E is feminas, teneus unu problema de generi mannu cun is feminas. Deu apu trumentau po agatai ospitis. Feminas. Eh, ti torrant ca no, no benint. Problema mannu custu. Teneus unu problema de genere cun su sardu. Mi interessat una cosa de is milli fainas chi as cumbinau tui, su tapinu 'e mortu, est una cosa chi mi interessat. Tando. Ita benit a essi? Su tapinu 'e mortu est. Spiegaddu beni.
Est una cosa tessia, unu pannu tessiu in Orgosolo, no est sa Eh, deu ddu connosciu de Orgosolo, eh, difatis.
infati, però, nosu in su museu nostru, in su museu de su Tessìngiu, nde teneus chimbe costoidos. Orgolesus.
De Orgosolo, e funt bellos, de is colores, de totu, e tando beni a ddu bìere poita funt bellos, e funt de interessu mannu poita e po is sìmbulos chi tenent e po comente funt istaus imperaus, podiat a èssere, si poniant asuta de su mortu cando cando si faiat su, cando si cantaiat su mortu. Seus ponende a pari totu custos logos de cultura de Sardigna chi nde costoint e tando iat a èssere colletzione Piloni, Su Comunu de Orgosolo chi est su logu ue funt naschios.
Capofila.
Capofila noso. Bosatrus. Poite nosu aus tentu, aus partetzipau unu bandu de su Ministeriu de sa Cultura e dd'aus bintu e aus, teneus unu finantziamentu. E ddu gesteis bosatrus. Eja, eja. Fui naendu, Comunu de Orgosolo, sa colletzione Piloni chi est de s'Universidade 'e Casteddu chi nde tenet duos. Museo Sanna de Sassari sempre de sa Diretzione Regionale Musei Sardegna chi nde tenet unu e s'ISRE chi nde tenet duos, nde ddu at deghe ancora custoios in Sardigna ma seus faende una cricca po bier chi nde ddu at atrus poita a unu certu puntu custos tapinos chi Funt pràchios meda a is colletzionistas, ant pigau is pes e si che funt bollaus foras de sa Sardigna. Ah, custu est un'eventu chi depei fai candu? Eh, e custu puru est.
Rip.
Eia.
Dedicau a sa morte, custu dd'inauguraus sàbudu in su museu, cali museu? Su de Samugheu, Museu Ùnicu Regionale de s'Arte de su Dessìngiu, a is ses.
E bie is nùmenes de totu is artistas chi ddue funt. Una cosa de interessu, custu ddu feus in collaboratzione fintzas cun Comix, poita aus a tènnere in espositzione is tàvole de su contu de su commissario Ricciardi, chi est fintzas andau in televisione po sa Rai,
No ddu connosciu. E poi un'atra cosa de interessu mannu aus a tènnere in espositzione fintzas is grughes chi funt istadas fatas in s'ìsula de Lampedusa cun su coìgiu de is barcas de is migrantes. At a èssere una mostra de forte impatu.
Impatu, eh, nci ddu creu. Mi fait pensare. Nci ddu creu. Depu fai, depu fai, Elisabetta, custus saludus a Luxia Argiolas, de Gergei Casteddu, poita fiat bint'annus in Olanda e nd'est torrada e tocat a ddi fai is augùrius po chi totu ddi andit beni, totu su chi disìgiat, ddi parit e praxit innoi in Sardigna, ca sendi ca est sarda ddi fait prexeri a si ndi torrai a sa terra sua, no? Certu, beni torrada.
Beni torrada Luxia. Nicola de sa regia mandami sa festa de Launeddas ca depo arregordai Milla, sa locandina bella bella, sa festa de Launeddas po is dexannus, is dexannus de s'assotziu Launeddas Sardigna, sa de noi editzionis de sa festa de Launeddas in Pirri etotu, ddu bis, acanta nosta, in sa vetreria, su centru culturali, de sabudu A is cuatru cumentzant cun totu is laboratorius, a is seti faint sa cunferentzia cun Gigi Oliva, Gianfranco Meloni e Marco Lutzu e a coa is ballus. Una cosa interessanti est ca faint un'omàgiu a Bepi Cuga de Ovodda, su sonadori chi s'est mortu de pagu, cun d'unu film de Roberto Corona. E poi a s'uncrasi de a mengianu, su domìnigu nc'est totu laboratorius e ballus e cosas, insoma sonadoris, est bellu meda, baxei·ddoi.

po pipios. Oh, bravos. E teneus contu fintzas de fare callecuna cosa in Sadru, bìsitas guidadas in Sadru, callecunu cuncerteddu aus a aprontare.
Brava, brava, gei ses morighende. Totu faina bona. Sighi diaici ca ses andendi bene. Gràtzias, Elisabetta. Gràtzias a tie. A totu is atrus, a si biri a sa cida chi intrat. Adiosu. A si biri.